ụmụnne m daalụkwanụ ịntanetị anyị nọ na ya onwere ụdị akụkọ anyị ama nnụfọ mana akụkọ ọbụla nwere ife si ya nwee ife ọ ga-akụzi di na nwunye anyị na-afụ kịta onwere definition ọzọ ị ga-enye di na nwunye a na-abụlọ na fa na-egbu mmadụ na-ele luo mgbe iko fa ji wee ju because akụkọ gbasara mmadụ naabọ a nwere ka ọ dị ebido na nwaanyị ka enyi ya nwaanyị chọtara ya chọta ya ha bi Ogun State ya na ya nọsịa nnọọ mbọsị ọ chọtara ya na oluzie mgbe nwaanyị bịazi ọzọ amarọ m nnọọ ma o nwe ọgwụ o tiili ya na mmanya aghọtalọ m nnọọ ka the thing si mee nwaanyị wee gbuo enyi ya nwaanyị gbusie enyi ya nwaanyị di ya pụtazie na-actịzi ka a ya-asị na na ọ malọ na ọ plan fa naabọ melụ okay the husband na onwe ya na-ekwu na ọ na-ajụzi nwunye ya kedu ihe mee i ji wee gbu nwaanyị a ọ sị na ihe mee o ji gbu the woman bụ na the woman kpasiri ya iwe mgbe nwa na ọ mere ya ife ọjọọ mgbe nwa ya mezi o ji wee gbuo ya okay the husband na onwe ya bụ ife kpọtalụ onye goro isi ya isi the lady 70,000 naira ọkwa ya then ị mara ihe gbasara ya kezi ka i si wee nwee connection onye na-ele isi mmadụ ka unu wee na-anụkwa ụdị akụkọ a na-anụ online then nwaanyị i gbuo enyi gị nwaanyị lee parts ya obi kaa gị i lee parts mmadụ letezie ya ego one 70,000 naira ka ị lelụ parts enyi gị nwaanyị ọ tọọ gị ụtọ ihe na-ewute m bụ na m amalọ ebe ndị a si enweta obi a ha ji egbu mmadụ ele kedu ebe esi enweta obi niile eji egbu mmadụ ele okwu a wee na-ala anyị nwa bụ mmadụ amalọ m onye gị na ya bụ ọyị amalọ m ife i melụ ya mgbe nwa o nwee ike ị pụta echi ofu ajọ mmụọ baa ya ime o belu isi gị tọgbọ sị na ihe i me ya last year ka ọ bịazi this year ịbịa bọ gị ọbọ so ụmụnne m na-anụ okwu a na-ekwu uche anyị ga-adị ya anyị ga-ama ụdị ọyị anyị na-eme malụ ije anyị na-eje kaba na alụ ije ọbụla ị na-eje i make sure na ebe ị na-eje abụlọ ebe enwe ike bọọlụ ya gị echi lee isi gị ele alapụ ezigbote ihe a na-akọ kọwakwa ajọ ife biko nụ ka m na-ayọ unu ụmụnne na-ege okwu m malụ ụdị ọyị ị na-eme na ife ọyị mere ọyị ibe ya na ọ bịala visit from visitation nwaanyị mmadụ daa n'ọnwụ nwaanyị mmadụ achọwazi ile isi ya ele ọ bụrụ na the husband nwe connection ele isi ya 70,000 naira you can imagine that so biko nụ ma like ka o nwee onye ga-ada ụdị victim a isi anyị dị nnukwute mkpa maka na onye isi ya pụrụ onye abụgokwa onye nwụrụ anwụ isi gị ama apụ isi m ama apụ mana ka anyị maranụ ụdị ije anyị na-eje ị na-ejepụkwa ejepụ i mee gịnị ị kọtalụ nwanne gị make sure na ndị be unu ma ebe ị na-eje ọ ya-abụ ife meenụ ka a mala onye gbuo gị mara ka a ga-esi chọta gị maka na ndị mmadụ jizi ile parts kịta melụzie aka ọrụ ndị mmadụ jizi ile parts kịta mela aka ọrụ ị nụ nke onye keke aka ọrụ bụ na ọrụ ya bụ keke ọbụla ọ nwetara o gbuo onye nwe keke a zọrọzịa ownership na-atụ ịfa n'ọnụ na-awụ fa ma acid ka a isi isi you can imagine that vampires abatagokwa n'ụwa o vampires abatagokwa n'ụwa ka uche anyị dị ya ka uche anyị dị ya ụmụnne m ọ gwụkwanụ nke ọ ra n'ọnụ chukwu gozie unu